An bochtán agus a chuid óir. Bhí fear saibhir sanntach ann uair agus bhí árd dhúil i n-ór aige. Bhí feirm mhór saor aige. Dhíol sé an fheirm agus fuair sé mórán óir uirthi. Do leag sé an t-ór i dtreo gur dhein sé aon chnapóg amháin de. Ansan dhein sé poll sa talamh in áit uaigneach agus chuir sé an chnapóg mhór óir síos sa pholl.

'Dar fia! arsa an bithiúnach, ina aigne féin, 'ach tá rud éigin i bhfolach aige siúd san áit úd. Níor mhór dom fháil amach cad é an rud é. Do lean an bithiúnach é i ngan fhios dó. Chonaic sé ag oscailt an phoill é agus ag féachaint ar rud éigin a bhí thíos sa pholl. Chomh luath agus a bhí sé imithe, tháinig an bithiúnach agus d'oscail sé an poll. Do rug sé leis an chnapóg óir. Is mór an trua an t-ór so bheith díomhaoin anso, ar seisean. Amáireach a bhí chugainn, tháinig an fear saibhir chun an phoill, mar ba ghnách. D'oscail sé an poll. Bhí an chnapóg imithe! Bhuail sé a dhá bhais agus chas sé an dá olagón déag. D'airigh comharsa é. Cad é sin ort ansúd? arsan chomharsa leis. Ó, ar seisean, táim créachta, táim créachta, táim créachta! agus d'inis sé do i dtaobh na cnapóige. Neosadsa duit cad a dhéanfair, arsa an comharsa.

Níl éinne is dealbha ná an bochtán saibhir. Bíonn tart air agus bíonn ocras air agus bíonn fuacht air agus bíonn eagla na mbithiúnach air agus ní bhíonn trua ag éinne dó. Ní bhíonn blúire de bharr an tsaibhris aige ar an saol so ná ar an saol eile. An bochtán agus a chuid óir. Bhí fear saibhir sanntach ann uair agus bhí árd dhúil i n-ór aige. Bhí feirm mhór saor aige. Dhíol sé an fheirm agus fuair sé mórán óir uirthi. Do leag sé an t-ór i dtreo gur dhein sé aon chnapóg amháin de. Ansan dhein sé poll sa talamh in áit uaigneach agus chuir sé an chnapóg mhór óir síos sa pholl. Thagadh sé gach aon lá chun na háite ag féachaint ar an gcnapóg óir. Ba mhór an sásamh aige leis an chnapóg a d'fheiscint lena shúilibh. Chonaic bithiúnach é ag dul gach aon lá chun na háite. Dar fia! arsa an bithiúnach ina aigne féin, ach tá rud éigin i bhfolach aige siúd san áit úd! Níor mhór dom fháil amach cad é an rud é. Do lean an bithiúnach é i ngan fhios dó. Chonaic sé ag oscailt an phoill é agus ag féachaint ar rud éigin a bhí thíos sa pholl. Chomh luath agus a bhí sé imithe, tháinig an bithiúnach agus d'oscail sé an poll. Do rug sé leis an chnapóg óir. Is mór an trua an t-ór so bheith díomhaoin anso! ar seisean. Amárach a bhí chugainn. Tháinig an fear saibhir chun an phoill, mar ba ghnách. D'oscail sé an poll. Bhí an chnapóg imithe! Bhuail sé a dhá bhais agus chas sé an dá olagón déag. D'airigh comharsa é. 'Cad é sin ort ansúd? arsa an comharsa leis. 'Ó' ar seisean, 'táim créachta, táim créachta, táim créachta! agus d'inis sé do i dtaobh na cnapóige. 'Neosadsa duit cad a dhéanfair? arsa an comharsa.

Níl éinne is dealbha ná an bochtán saibhir. Bíonn tart air agus bíonn ocras air agus bíonn fuacht air agus bíonn eagla na mbithiúnach air agus ní bhíonn trua ag éinne dó. Ní bhíonn blúire de bharr an tsaibhris aige ar an saol so ná ar an saol eile.